pa msikiti omwe uja wa Chimbalanga. So tidachita chidwi titamuonanso mwana wina amene wafika pano pa msikiti koyambirira kwenikweni. So atafika pano pa msikiti tidali osangalala kwambiri kuona kuti wafika pano tayamba kucheza kwambiri ndipo tafunsana kuti ayi ine ndimalawira kuno ku msikiti cholinga kuti ndizapeze zabwino. So tili ndi mmodzi mwa mayi ake amene takumana nawo pano amene kuti tingocheza nawo ziwiri zitatu kuti timve kunena kuti umoyo wa mwanayo umakhala motani nanga ndi zinthu ziti zimene zikusowekera makamaka pa mwanayi ndi kuti tizitani bwanji amayi mwaswera bwanji zikomo kwambiri muzitikwezerako mawu pang'ono Ah, takumana ndi mwanayi pamene ali kuno ku mzikiti adabwera nthawi yabwino ndithu so tidachita chidwi kuti tatacheza nayenso ndi pamene tapezana ndi mayi ake kuti ticheze naye ziwiri zitatu mwina mutafotokoza mwanayi dzina lake ndi ndani
Mwanayi ndi Madalo zaka zingati ali ndi zaka ali ndi zaka 17 so tikuona kunena kuti amayendera njinga yakeyi ndithu yabwino so mwina umoyo wake wa mwanayi umayenda bwanji mwina kungofotokoza pang'ono kuti mtundu wa Malawi uthe kudziwa mwanayi ndi umoyo wake ndi wovuta naam
mwanayi amachokera kutali kubwera kuno ku msikiti Lachisanu lililonse za Juma naam kubwera kuno ku msikiti koma akukumana ndi zokhoma zambiri mm. pogona ndi posowa Naam.
monga ineyo mayi ache ndi osowa Mm. amafunika pogona pabwino zofundaso ndi zosowa amafunikaso monga mukumuoneramo alibe zipewa alibeso Chisoti ya. alibeso mkanjo Mm. zosowa zake zambiri Okay, chabwino. Ah, Tikuona kuti tonse ndi Asilamu. Inu Chisilamuchi ndi nonse imene ndi mwanayi. Munachita kulowa kapena? tinachita kulowa tonse ameneyu Naam.
Pa nkhani ya njingayi, mwina ndi zinthu ziti zimene mwina mutafuna kuti anthu ena atakuthandizani kwa amene ali ndi kuthekera kothandiza? Pa nkhani ya njingayi imatha kumaonongekera pakati pa msewu.
Naam Matayalanso atha anachita kuthandizidwa. ya kuoneka ndithu ya. Koma ananena kuti basi tidzakuthandiza ndithu takupatsaninso njingayi basi muzichitira nokha amene. Ndiye timasimidwa kwakuti pakati pato kumene kumachokera imatha kuchita kuphera pakati pa njira siyendanso.

timayenda kumeneko kudzafika kuno pa njinga ya Okay, yeah, yeah. okay chabwino mmenemotu ndi mmene akufotokozera mayi wa makamaka za mwanayi tachita chidwi ndithu munthu kupita ku mzikiti nthawi yabwino so amachokera kutali ndiye kwa amene muli ndi kuthekera nkhani ya matayala mmene akufotokozeramo thandizani pa chimenecho komanso mwina ngakhale pali zothekera zina zosiyanasiyana dziwani kunena kuti allah subhanahu wataala Chilichonse chimene adatipatsa, adatifewetsera kutengera ndi m'mene Iye adatipatsira. Dziwaninso kunena kuti chilichonse ndi fitna. Mendo yathu imene tili nawo, mikono yathu imene tili nawo, maso athu amene tili nawo, amenewo ndi fitna. Choncho kwa amene Allah Subhaanahu wa Ta'aala sadawafewetsere ndi zimenezo, mwina kuyenda, choncho kapena ndi zimenezo, ndiye kuti amenewo ndi ma fitna, kapena kuti ndi mayeso Allah Subhaanahu wa Ta'aala watiteteza ku ma fitna amenewo. Ndiye kwa amene muli ndi kuthekera,